ị mara di irugo ogo dimkpa ị mana ọ bụghị ejidego ụmụ n'abalị ịtọ kịta ị na ebe a na-ekwu nya arapụwara ụgwọ ahapụ ụnụ na ụnụ egbuo onwe ụnụ azụ ọnya balabala onye ka ị bụ tupu anụ m emechie anya kịta

iwe akụ ebe mere iwe akụ ọ nwụrụ anwụ nsị na m enweta gị anọ nke nke ọ bụzi kịta ịmalite mmemme ichi ọzọ kịta na iwe akụ daalụ gị daalụ m gwogwo na otu ede ịmazi afụ dimkpa afụ ogologo imi afụ dimkpa afụ ogologo imi nna afụ ogologo imi na afụ dimkpa otu isi gị ha ka ihe a ka ebu ka ihe esi wee nya

hmm? ka m bujere gị ụfọdụ kapa ji na-emegharị anya hmm? ibe ebe ọ bụ na nne na nna gị na-ebujelu ihe niile hmm. buli ya jebe buli ya jebe ọkwa enwe m nke m ebe a eyuzibenu nke dị n'ebe a a sị ka m gwa ya ka ọ ya-adị ka m na-agbazi ọsọ o nwere m chọrọ ije mme ka m pụta o nwekwa akwa m fụrụ na-amasị m mee ka m mara ka anyị ga-esi

gịnị bụ ihe ahụ gwa m ihe ọ bụ ka m mara ma ọ bụ ihe m ga-emenwu ọ bụrụ na ọ bụ ihe m ga-emenwu aga m emere gị ya na nwanne nwaanyị ji ezigbote ego mụnwa na onwe m gosikwa na mụnwa jikwa mana ọ bụrụ gosi m ji na ọha ọ bụrụ na m emere otu ịma na mkparị ga-akarị achọrọ m ịma na ị ga-alapụ n'ụlọ m ụla naanị otu ụbọchị ọ bụrụ na i menwuolu m ya ka m gosi ya mme ka a sị na nke mụnwa ka mma na m anapụta ya nsọ anyị si napụta ezigbote ego nke bụ eziokwu bụ na okwu a i kwuru kịta kwụsịsịrị m ọkpụkpụ n'ihi na ihe i kwuru bụ ihe siri ike nke ukwuu biko ee ọ bụghị nwoke niile ga-emenwu ihe a ee mana etu o si na-adị akara m ịsị ka m chee eche tupu m zaa gị nya bụ okwu mana aga m emere gị ya n'ihi na mụ na gị bụ enyi mana otu ihe ka m na-ayọ gị ana m ayọ gị biko gị na nwanne gị nwaanyị a emebikwana ihe ọbụla n'ụlọ m ọ dị otu ụbọchị onwe dịka ya eme ọzọ dịkwa ka ibe ya chetakwa na i kwuru na ọ bụ sọ naanị otu ụbọchị ya akarịkwana otu ụbọchị mezupụtakwa okwu ọnụ gị ọma nke otu ụbọchị

o nweghị onye anyị nwere ife ọ na-arụ na-akwụgharị n'obodo a gbachi onye a nkịtị na-aka mgba nwa lapụta na m na-agba ọkada a mana enweghị m ife ndị oyibo na-akụ ambition n'obere oge baanyị ịfụwa m na redio apịawa m taya n'anya ụmụ ndị ogwogwo anyị ra ndaba acha na ndị opi ebe n'obere ga-apịawa apịa Eziokwu. ibe m bịara ije ụka anyị kwuturu ibe a

ife nke atọ ụtọ nne maka na mbọ anyị ife eme na tọdịkpo obele ego ọdị nkọ

ọ dịghị ka m nwere ụdị ego a wee nọrọ ebe a na-agwa gị na ọ dịghị ego ọbụla dị m n'aka ihe gbasara ego a bụ ego mmadụ nyere m ka m were zụtara ya ihe iwezụtara ya mana ọ afọ ego a dị ka ego e ji eje na ọkụ na-abịa

ọ na-agbagwojukwa m anya ka i si wee were mkpa dịrị gịnị dịka nwoke wee na-ekesasịziri onye ọbụla ka ọ bụ na agbamisi dịrị onye ọbụla echeghịkwa m na nke a dabara ejikwa gị eziokwu ọ kaara m mma na e nyere onye na mmadụ nwụrụ na-akwado akwamozu ego maka na m maara na ihe gbasara ọnwụ mmadụ ọ naghị ede akwụkwọ ọ dịghị agwa gị na ọ ga-abịa ọ ga-abịa mgbe ọbụla masịrị ya n'ihi nke o nwere ike ọ dakwasa mmadụ onye ejighị ego aga m enyenwu onye dị otu a ego ka o were mee akwamozu onye nke ya hapụrụ ụwa karịa na inye mmadụ ego ka o were gaa nụọ nwaanyị maka na o kwere m nghọta na nwoke ọbụla tozuru oke ịnụ nwaanyị ga-ezu oke maka na ego mbibi ejighịkwa ya anụ nwaanyị ebe ọ dị otu ọ dị ka

lee anya n'ime akwụkwọ ị ga-afụ etu mụ na nwa nwatakịrị nwoke a si wee nọ n'afọ itoolu nke a bụ nke e ji wee bidoro ya Ozugbo onye nke a bụ uru o nwere n'afọ abụọ na-eso ya nke pụtara narị naira atọ na otu nke a bụ ahịa ọ sị na ọ ghọrọ ya nwoke nke nwoke afọ amara maka ya mana ọ bụ dịka o siri kwuo na ọ dị narị naira atọ na ise o mesikwara nwee uru ọzọ nke pụtakwara narị naira itoolu na atọ ọ bụrụ na ị gbakọsị ihe ndị a na-ene anya ka ị na-afụ ndị ekwu ọ bụrụ na ị gbakọsị ihe ndị a ị ga-afụ na ha niile pụtara ijeri naira asaa nke a bụ ihe nwatakịrị a ji m n'ụgwọ a sị na nwata mere egwu ngige egwu hmm? ome mma na-emere onwe ome njọ mana o nwere ka ọ dị na nwa nwanne nwoke a ga-atacha aga afụfụ arọ itenaanị i wee na-agwa m na o ji gị puku naira ise ise enyi m lee anya ihe mere na be m mara m ọfụma abụ m onye e chiri ọtụtụ echichi n'ụlọ ụka adị m ekwu okwu asị akọla enu akọla ana jeenụ wetara m ụgwọ a ijeri naira asaa nwatakịrị a ji o nwee ihe anyị na-ekwu anyị ekwuo ya ma emeghị otu a ọ ga-ana na be m anụgo m ihe i kwu Hmm? ndị igbo si na ome mma na-emere onwe ome njọ na-emere onwe ya na ọkụkọ nọ na ọ bụgodị na ọ nwere onye ọbụla nọ n'obodo a ị ga-agwa eziokwu ị ga-agwa m eziokwu ị na-achọ ịgwa m na emetụrụ ego nwoke ahụ ndị ụnụ na-erikwa ọ na-aba m aka ihe niile na-eme ọ na-aba m aka emetụrụ m ego ya aka mba

ndị niile bụ ndị otu gị gị na anyị wee gba mbọ wee tara nwoke a afụfụ arọ itenaanị kedu ka o si eme na ndị ọ na-edu ụlọ kedu kedu kọrọ m akụkọ nwoke a ndị ụmụ ya agbata obi na-akpa ekpesara m sị m na ndị gbalịa bụ ịmụ ndị ndị o nyere aka fa ga-abụ ogbenye ọnụ ntụ ma ala na-apụsị ah! ọ bụghị nke a bụ na-agwa m na eji m anya m fụ onye ka gbapụsịrị abụọ ala na-apụzi ya ọ na-ekozi ego azụ a na-apụ ya kịta ala na-apụ ya kịta ị makwa na ọ chi ka anyị nwere e wee were arụ gị nata ọ bụrụ na nwoke a were ego ụchụ anya gị eh, i wee were wepụ maruo ebe a nsogbu dị kedu ihe mmakọ nsogbu adịrị ya ka m bịa ka m je chụọ ebe m na-ebite ego ka m nyenụ gị ka i je gbaba mbọ eh, ị nọ n'ụlọ nwere ihe nwere gburu ọba eh, mana nwoke a mụ na ya ga-eme anyị ga-azụ ije na mmụọ ka ọ maa na ebe ọ na-etinye aka na ọ n'ọnụ agụ

ọ gịnị na-eme ke nke ụnụ nọ ka ụmụada ndị jere mgbarụ isi dịghị na

arụsa arụsa na-apịrị oge izu ya gwụna ihe nnọgba na-ekwe ekwe na-eme ebe ọ kwesịrị ọ mbe afọ ọ gwakọrọ ọnụ akịrịka na-ama ezigbo ego n'ụgwọ ngwa nwa nwa nwa nwa ka ị gwọrọ m bịa

maazị maazị maazị ya sara anyị ọrụ eziokwu maazị kwa na maazị mebiri ife n'ifuru na ọmalacha nwu na ama m iburu maazị wee bute maazị ebe ọpọ na ebe niile anyị zụsiri ezo nnọọ gwa bụ isogbu kọsụ ife niile na nwanne ma chụrụ gụrụ ukwu nchere anyị natụsugoro godo ukwu a nchere anyị anyị elitu nwa nnọọ nchere anyị anyị anatu

azịgbakwa ụnụ enwe ihe nkịta ihe ọkụkọ bu mmiri achụ ya mkpa ịma awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu ee ihe eji enwe mmadụ abụkwanụ ihe ọzọ ịma na asị ọkọ kọba anụmanụ ọkọ kọba mmadụ o jekwu mmadụ ibe ya ya akọọ ya ọ kọba anụmanụ o jee n'ukwu osisi na-echi echi onwe onwe ọ ọ ka mere. Ee, biko ihe m bịakwara n'ihe a bụ ka m kpesara gị ụmụ m naabọ si university kịta gbara nata kamgbe nyaa ụmụaka m na-atọ na-agụ university sị na asị ha weta ego ụgwọ akwụkwọ weta ego handout weta ego agric weta ego agriculture weta ego language weta ego English weta ego nri ọkụkọ weta ego nsị ọkụkọ ha wekọtaba m ego a sịkwa ha ma ego ụgwọ ụlọ ebe ha bi ebi Eh, eh, ya ihe erekọsịrị ha ri nne m wee sịzia ka m gbakwute gị ka m kọrọ gị na ego m nwere ama ezu nye ụmụazị a ihe eji akpakwanụ ego bụkwa na ihe adapụta ọ na-adị m ọ sị kụọ mmadụ ka esi akụ mkpụrụ osisi otu aka ọ dị mkpagide afụ ebe ejere ị nwere nsogbu nwanne m o ru ka ego ole ka ọ bụ ozuo 200 n'ife ị na-elokesi mba o nwe nke m nweburu enwe ị kwadobu akwado nwoke dubeghị ọkwara ihe ka eji asị ka

mkpụrụ obi nwatakịrị onyonyo ọmarịcha nwatakịrị nwa agbọghọbịa nke a nna m ukwu Zak nke a bụkwanụ chukwu bụ ife na-eme ya mmadụ apụghị ime ya ife mgbe m welu ife niile m nwee na-akụ n'isi nwa dịka mkpụrụ ha amadị m na mana ịma na emecha ma ife niile ha nkụnyelụ ma nwa ma nwaanyị na onwe ya fa ncha niile nata na be m na ọ na be m kịta ọ chukwu na-eme ya ibe nke ahụkwa nnukwu ọrụ ọ ka gbagwojukwara m anya o kedụkwanụ ka i sizi were na-emezi n'ihe gbasara ya ugbu a ama m na ọ ga-adị gị mma na enyi maka na amaara m na nke a bụkwa ọrụ ebube Chineke ọ ka gbagwojukwara m anya

jidesie n'aka ike na ọ dịghị onye ọbụla hụrụ gị maka na mmadụ hụrụ gị a ihe a na-achịkwa ga-atụgbu gị ị kpọọ aha ugboro ịtọ aha nke njije kpọ igbudu igbude igbude ị kpọọ ya ugboro ịtọ dịka m kpọrọ ị kpọfekwena akpọfe Ị gwa ihe niile ị chọrọ ka o mere igbude ugboro atọ ugboro atọ nke a bụrụ obere ife mmemme ya na-aga binye nkịta na-aga aga na ebe emego n'ozugbo mmecha nke ngwa ka nsogbu ega dịka ị na-emekwa oge amụ ọ ga-anọkwa ebe mma na-akwụkwọ gịrị nka ịma ife ọrụ nye nza akụ ee ọ bụrụ na ị mesie ya o mere gị ihe ị chọrọ kabakwa arụ jee gote oke ọkpa

ọ dịrị ha ụsụ mma o were abalị na-efe o nwekwana onye a ga-eme ihe mere achịcha ihu dị ọcha mmiri ju ha na-ede ọnụ o siri isi na awọ na ejiri anya dị mma ejekwa n'ụka ekpere hmm. ndị gboo ji wee sị na ọ bụ ihe mere ede ede ji wee bee nwii ofe ọyị nwoke ka m chọrọ ka eme n'ara m ka ọ pụọ ele ndụ enye m nwoke obi na 200,000 mana ọ bụrọzi ife mụ na ya kwuru ka ọ na-eme na-achazi m aja ọkụ chọzie ka m nwee ọbara mgbali elu m sị na ọ bụrọkwa ife anyị kwuru ọ sị na ya ya eji oyibo bịa kpụrụ m na ya ya eme nke a na ya ya eme nke ọzọ biko i lekwanụ anya aka nwatakịrị nwoke a dịkwanụ ọcha hmm? aka nwoke a dị ọcha ya mere na mụ ama egbu nwa ya fime bụ na ị ya ana ọ na mma enye gị ihe eme ihe i tiele ya na nri ma ọ i tiele ya na mmanya olikwala ala ya gị aga Ee, odogwu pụta pụnata pụnata pụnata Mm-mm. mba onye a kara aka ka ọ na-asọ mmadụ asọ onye a adịghị aṅụ mmanya mmadụ gụrie ọ dị eri nri n'ezi ọ dị- onye a tupu ị nweta onye mba nnụnụ kama ihe ị ga-agwa m bụ na ị ga-afụnyere ya ive n'ikuku ka ọ yaba ahụ ka m dutere ya ebe a n'ọnọdụ ka ị gwọọ ya i werezie aka ya fọwa ihe nye ihe na ya rie ya o jebe ivenu mụ na gị anyị enwere m aṅụrị m na-edebere gị 5000 nwa na mmadụ

ọ gịnị ka nna anụghị nke ihe na-adịbụkwa eziokwu ọ ka o si wee mee ya ị fụrọ m kịta ka ị na-akọwa ya kedụ ka m si ga-abụ m fụghị nwanna m abụgonu baba ama m ebe m jere nya mmadụ wee na-asị na elendụ ada afụzi ụzọ ọkwa ka o mere a nọkata n'ofu ụbọchị a nọkata ofu ụbọchị e wee mee ka ọ bụ ebe na-anụ ka na n'anya m ọkwa ebe ọkwa ebe m fụdebe nne emezi ka m fụ ụzọ ibe nọ etu ị nọ na amadị m ka iru uru maka ebe nọ ya bụ o wee mego m na-akpọzi nke ka nke bụ na ọ na-egbu m mgbu mgbu nke mgbu a bụzi nke na-achụfu nwa agbọghọ be di ya elendụ n'anya n'anya hụ nwere ebe na-edu ije ebe a nwere ebe na-akpọ onye abụọ nwere ihe nyere ike na omume ọ ga-emete nwunye ka anyị jegoro ebe a elendụ ka anyị jegoro eje kedu mbọsị ọ ga-abụ ọ bụ mbọsị ka anyị jee kịta a ka m nwere ohere kịta ka anyị jee kịta nye m aka nye m aka kunyite kunyite

ọ enyi m nwoke a m na-agwa gị nọkatara nnọọ kpuo isi m sị ka m kpọtara ya ka m mara ive na-eme ya ya bụ ichie elendụ ọbụla ọgwụ nke mmọkwa aba m ichie elendụ ife bụ na anyị enye gị ọgwụ ị ya-aṅụ ya agwọọ gị ị nalụo be gị n'ahịa si ya itinye nke ya etinye n'ihu elie tee nke ị ya-ete n'ilu kama na ilisi ya dị ọgwụ ilisi ya ilisi ilisi ya nri a nwaanyị na-atalisi gị afọ na-eme ka nsị na-akpa gị ka ị na-achị nsị na-awa gị awa na-atalisi gị afọ mana ihe niile emesịa ị ya-enweta onwe gị nye m na-ekwu ee ọ bụrụ na ị gwọọ m ihe a arụ dị m mma m enye 100,000 naira wee gọrọ ewu ewu kala aka na ji sie na mmanya ka a bịa mee oriri ụbọchị bekene bekene bekene a na-ebi ebi ibe na-eme oriri ụbọchị

nwa na-ejela ozi gosi ya na ịbụ agwọ agwọ ele agwọ ele isi ele ndụ olu ka o si egbu agwọ ele tiele ndụ gị na alụ gị na-afụ ụzọ gị na alụ gị na-afụ ụzọ agwa ele ọlego ọlego etie ị akpọla ka ị nabazie ọ dị ka isi wee kwu kpọrọ ya ka ị naba ee mgbe ị na-alụrụ ya afụ ife ga-eme ee ọ nwere ije mmụọ na mmadụ mmụọ na mmadụ ụnụ anụghị ife o kwuru na na agwọ ọgwọta na ọ ya-ewetala anyị 100,000 100,000 mba ji ise gbagwara egwu

ọ kwa a gwara ya agwa igwe ama agwa nche dị na nche dị na-egwuli egwu ị na-anya isi na iluru ene ọ gwara ihe bụ ọnya ka ọnya debere ngwa eh, ihe mere bụ eh, nnabazie eh, ka m jee kene ya na nke o mere ka anyị so jee ka anyị so jee kene ọ kwa i kwere nkwa o nwere nkwa i kwere 100,000 ji na ewu ma jezie kwadobe ya maka e kene onye na nke o mere ike adịkwa ime ọzọ Arize yo. amakwa m na ụdị ihe a ka dị n'ụwa ọ kwa ya bụ na ọyị bụ ihe ezi ọyị bụ nwanne ka nwanne mma nke nwaanyị ka eke ime

bịa bịa bịa bịa bịa lema bịa ọ bụghị nkịta richaa nsị eze eree ewu ị na-anụ ihe na-agwa ọ bụghị isi na-awa onye ọzọ onye ọzọ na-eje aṅụrụ isi ọgwụ isi ọgwụ taa ya-abụ izizi na ikpeazụ ya nọ ebe a na-eti iwu ịmakwa ebe ị tụbatara ndị ebe a nọ na-eti iwu ndị nne soro adịghị ada egbuchi ya ka ihe ọ bụla zoro ezo emesịa ọ ya-apụta ife gịnị ezugo gịnị ezugo ebe okwugburu onwe ya na omegburu onwe ya nọ ka ọ gịnị ọkwa izugbu na mbekwu afọ

iricha ịpụtazi eke na ebe a bịa tụkọbara m itoolu ọkụkọ gara mma gburu ya o je tụkọbara itoolu agụ na agụ ya anya agha na ịga anwụkwara anwụkwara anwa puku ya ọzọ mụ bụ ọkụkọ anaghị ebekwara ka ihe ji m ha m kama na ọkọ ha na eze nụrụ olu m ụmụnna agwara m ebe e si emebe ụmụazị a mma dị nkọ adịghị isi nke dị isi adịghị nkọ ụnụ gwa m ebe e si emebe ụmụ akịka mgbe kwuo ọ nwere ebe ọ pụtara ime nye jebe ọ mụọrọ m eberi m ebe a

igbude biko anyị yọta nke dịka nna m ukwu Ozeakụ si wee gwa m ngọzi ka m chọrọ ka i nye m Hmm? biko enyekwana nna m e, e, nwanne m nwoke nke tọọ m maka i nye ya ọ ma-elutekwa m aka ọkwa otu ụzọ- otu ụzọ n'ụzọ iri ka ọ ya-enye m enyekwana nna m ukwu Ozeakụ na onye ahụ abụrọkwa ezigbo mmadụ biko achọrọ m ka i jiri aka gị wụsa m otu ọbụla ọ ya-esi wee bịa ka ọ bụrụ mụnwa ka e nyere ya esina n'aka mmadụ biko ife ndị a ka m eji m ọkụkọ ịgba ndụ biko i merụ m nke ahụ m na-enyekwu ya ife karịrị nne efi biko ka m na-ayọ ya ka m nwee ike fụ ego m ji enelu nwunye m na e, ụmụaka chukwu na-akwado inye m biko na nke a jide